OK. Hallo Leute, Dia daoibh, Bliain 3. Ó, agus tá a fhios agam go bhfuil sceitimíní fós oraibh! Seo an dara lá gur féidir libh mé a chloisteáil tríd an ríomhaire seo nó an iPad nó an fón nó pé píosa teicneolaíochta atá in úsáid agat. Aber heute machen wir ein bisschen von 2015 von Leistungskurs, das Ardleibhéal Leistungskurs, wir machen heute Cuid F. Ok. So, tá a fhios agaibh an drill, tá sé ar fáil ar examinations.ie. So, téann muid chuig examinations.ie, cuir muid isteach Páipéar Scrúdaithe 2015, Teastas Sóisearach, agus ansin roghnaíonn sibh Gearmáinis. agus tá muid ag obair le ardleibhéal agus an leagan Gaeilge, sin an IV. So nuair atá sin agaibh, téigh síos go dtí leathanach 12, sin leathanach 12, Teil F. So beimid ag léamh tríd an alt seo agus ag freagairt na ceisteanna as Gaeilge. So i dtosach báire, caithfidh muid dul síos chuig na ceisteanna ionas go bhfuil a fhios againn cad atá ar siúl. So ceist a haon, cén t-eolas a thugtar faoin nós nua spóirt Sportstacking? Sa alt, sa phíosa seo, beidh rud éigin scríofa faoi 'sport stacking', so caithfidh muid an eolas ar fad a roinnt atá foghlamtha againn in alt 1, das ist Teil Eins hier. Ok, déan cur síos go mion ar an gcaoi ina n-oibríonn an spórt seo, so caithfidh muid na rialacha nó na leideanna a bhaineann leis an spórt sin a scríobh síos, so beidh sin á phlé i alt 2. Ceist 3. Cén fáth a bhfuil an spórt seo éasca le foghlaim, dar leis an traenálaí Gearmánach, Marc Rohkemper? So, tá sé éasca, cén fáth, ach caithfidh tú a, a chuid tuairimí a scríobh síos. Ina dhiaidh sin, tá 4. 1. Déan cur síos ar an staiceoir tipiciúil. So, cén saghas duine é? go tipiciúil, agus ansin cad é na príomhbhuntáistí a bhaineann leis an spórt seo? Tabhair sonraí. Now. Ceist 5 Bí cúramach leis, tá sé isteach ansin cén rud é an Doppelcycle de réir an téacs agus cad a foghlaimíonn an léiritheoir faoi Ryan Powell atá 15 bliana d'aois? So, má féachann sibh isteach ar an OneNote. Tá an léamhtuiscint ansin, tá ceist 1, 2, 3 agus 4 ansin. Ach, le bhur dtoil, an miste libh ceist 5 á líonadh isteach ar an Microsoft Form ionas gur féidir liom é a fheiceáil agus léamh tríd? So, bí cinnte, ceist 1-4 á fhreagairt sa chóipleabhar agus ansin ceist 5 á líonadh isteach ar an bhfoirm Microsoft, le bhur dtoil.

sin an Turnier, sin an comórtas, an teilnehmen, sin briathar scartha, sin glacadh páirte, you know, duh, bis man zu einer Welt, má tá tú ag iarraidh dul chuig an Craobh Domhanda, caithfidh tú cleachtadh le níos mó ama, so like ní féidir leat just dul isteach tar éis an dara lá, creid nó ná creid. Ok, so síos go ceist a trí, le bhur dtoil. Oh gosh, bhí sin greannmhar.

OK, so le bhur dtoil anois, téigí isteach agus freagraigí na ceisteanna sin, eh, 5 1 agus 5 2, leis an Microsoft Form. Nuair atá tú críochnaithe leis, an mhiste leat brú ar Submit agus ansin bhfaighidh mé na freagraí agus rachaidh mé tríd iad. Em, eh, amárach táim just chun rud éigin beag a fhágáil daoibh cosúil le crosfhocal nó rud éigin toisc nach bíonn Gearmáinis agaibh ar an Aoine nó cúig uair sa seachtain nílim ag tabhairt mórán le déanamh daoibh so fanaigí slán sábháilte